Beni benias e beni benius a un'atòbiu nou de Boga Boxi, sa mandada in limba sarda ca bolit donai boxi e logu a chini at iscioberau de bivi, traballai e frincai in Sardigna. Custa cida sigheus su biaxi nostu po scuberri is custroxas de sa Sardigna, seus in Seui, in su coru de monti de sa Brabaxa. Innoi su cannotu e is cosas noas si trobint po fai torrai a nasci sa cultura e sa sotziedadi. Unu esempru bonu est sa banda istorica de sa bidda. A pustis de prus de cent'annus mudat in sa Marching Band, sa banda ca caminat prus manna de sa Sardìnnia, sinnendi una bortada de sentidu mannu po abbalorai su patrimoniu musicali de su logu. Ma Seui est castiadori fintzas de unu patrimòniu arricu de museus, un'àndala culturali ca si ispainat traessu cincu museus, intra colletzionis etnogràficas e òperas de arti de cabali, cumbidendi unu contu fungudu de s'identidadi de su logu. Ai custu s'aciungit un'atrìvidu de imprendidoria ca càstiat su passau po fabricai su benidori. Su nascimentu de Podes, sa primu chentina ufitzialli de binu in bidda, fundada feti un annu a oi, ma ca pigat meledu de una traditzioni de prudutzioni de binu documentada fintzas a is primus annus de su Noixentu. Custus funt calancunu de is tìtulus innui Seui sa subada po torrai a frimai cun frotza su ruolu suu in su tèssiu de sa cultura e de sa sotziedadi

Seus a Seui e deu soi Luisu Murgia, trabagliu in unu percorsu museali chi tenit aintru cincu palatzinas chi si podint bisitai. Seui est una 'idda de mille centu abitantis e est in sa Barbagia 'e Seulu su centru naraus prus importanti storicamenti. Seui est una 'idda chi tenit arreginis in su mille trexentus, naturalmenti si format de totu is villagius chi ci furint finas de s'epoca nuragica una 'idda comenti narau prima de sa Barbagia 'e Seulu chi at viviu in is annus passaus de agricoltura e de pastorizia. In is primus de su Noixentus nc'est istada una miniera chi at unu pagu nd'at pesau s'economia 'e sa 'idda, in su Sessanta est istada serrada sa miniera e de tanduu de tandu sa genti at cumenzau a emigrai e a si nd'andai a bellu a bellu de sa 'idda. Immoi bivit ca nci at unu cantieri forestali chi est torrende a cumentzare a assùmiri, e pastoris e calicunu chi arat calicuna cosa, ma non non meda meda. Su percorsu museali tenit cincu omus de fai biri, sa Palatzina Liberty, chi est sa palatzina chi aundi s'agataus immoi, Allogat duas setziones, una dedicada a is Bissiri, chi est una famìllia de Seui chi at fatu furtuna in Amèrica, una parte archeològica, una parte dedicada a su giocàtulu, calicuna stanza dedicada a mostras chi feus ogna tanti. Sa Domu Farci, dedicada a Filiberto Farci, unu iscritore e unu polìticu nàsciu a Seui. S'omu 'e sa maia, chi est chistionat de totu cussu chi furint is contus chi is nostras nonnas nosi narant candu fustis piticus, chi chistionant de abrebus, maias, totu custu custa cosa unu pagu misteriosa podiaus nai, su presoni spagnolu chi est istadu abertu in su millenoixentus in su millesexentuscorantaseti e serradu in su setantacincu, poi una pinacoteca civica chi allogat pinturas de su millesexentus e e basta, cincu palatzinas.

americanu chi narat appuntu su chi at fatu Attilio Augusto Bissiri, quindi sa trasmissione de un'immagine de una parte a s'atra 'e su mundu, de custa de custu progetu, de custu de custa intuizione chi at tentu custu custu piccioccu seuesu, s'est arribbau poi a cussu chi est diventau il tubo catodico de sa de sa televisione, no esistit prus ma una de is primas formas de trasmissione de immagines

in su mille e secentus corantaseti e at serrau in su mille noixentus setantacincu, est una de is primas formas de de presonis in sa Barbagia 'e Seulu e in totu custa zona chi fut de su Ducato di Mandas, prima 'e custu si narat in is legendas in su in su chi narant is antigus ca ci fut un'ateru presoni chi si s'agatat in una zona 'e Seulu chi si namat Santu Perdu, dopu custu apuntu Su su chi est sempri connotu est custu custu presoni chi ddi nant ispagnolu poita in su in Sarratu ci funt is ispagnolus chi funt de in dominiu de sa Sardegna e nos agataus a intru 'e sa cella maschili de de custu presoni una cella chi at at apoderau a intru meda genti po meda po meda tempus S'agatant in is murus is testimoniantzas de custa de custa genti, iscriiat su motivu poita dd'iant impresonadu, iscriiat preghieras, disegnàt calicuna cosa, contàt is dis chi fut a intru a intru 'e su presoni.

O Pinacoteca nascit candu una fèmina 'e Seui chi trabagliat a Palermu pro contu de unu baroni arregalat tres cuadrus a a su comune 'e Seui tandu si pensat de fai e recuperai totu àteras pinturas chi possant Aintru de custu de custu palatzu, quindi una galeria civica. De de custu momentu cumenzant a arribbai pinturas de atterus artistas sardos, cumenzant a arribbai sculturas e in tottu custu diventat meda ricca sa collezione de su de su comune 'e Seui Una de is pinturas prus importantis chi teneus a intru de sa Galleria Civic est custu Santu Cristolu chi dopu chi est istau restaurau s'est agatada sa firma in palas de Joseph de Ribera, lamau lo Spagnoletto, unu caravagista, innoi ndi bideus duas poita una est sa chi allogant in su Museo del Prado a Madrid e s'atera est sa chi teneus nosu in bidda, quindi s'est postu

Candu babbu non teniat prus gana de sighiri is bìngias eus decìdiu cun unu amigu miu e fradi miu de provai a a sighiri custas bìngias de famìllia ca funt in su comunu de Sant'Anna Arresi circa duus etarus e mesu e Seui est sa idda de nàscita, sa idda aìa bivint totus is parentis mius de parti de babbu miu. Innoi imparis a duus amigus eus decìdiu de implementai unu pagheddu sa produtzioni de Sant'Anna Arresi cun una pariga de butillias de Seui, circa ducientucincuanta butillias, de su prossimu annu sa produtzioni spereus chi aumentit unu pagu cun una ingia chi eus pigau in gestioni, funt in bidda totu ingias meda ecias, oviamenti allevamentu totu alberello, E funt meda complicadas de trabagliai a diferentza de is bìngias ca nci funt in Campidanu poita sa situatzioni de mecànica innoi est meda pagu, quindi si trabagliat totu a manu

E nois seus a Giddàtili, più precisamente a Nurassoli, est una ingia meda ecia, sa funt de duas sorris, de cui una est giai, est giai sorpassau is cent'annus, centu e tresi centu e cuatru, nc'est cussa sa parti de nonna e dda seu ancora sighendu eu e nc'est meda cannonau Bovali, Mùnica e Niedda Carta. Cumentzaus a dda scartzai, bia gennàrgiu, dipendit de su tempus, poi dda scirraus po ddi fai circai de pigai totu s'abba chi chi arribbat durante durante s'annu, sa stagioni, bia magiu, dipendit de sa stagioni, ddi torraus ddi torraus terra, bollit pudada, poi Smammada, sfemminellada e poi tocat aspetai a settembre po po binnennai. Est fata a gradonis po circai de poderai sa terra e poita candu proit meda de cussei ndi leat totu e non nci abarrat prus terra. In custa ingia ndi ndi pigaus s'àgina po fairi Schesciu e dda bestius cun atra Ingigedda chi tenius in Asurtu e in Lilliu.
E in bidda babbu at sempri fatu ingias, de candu fut piticu, e finu a finu a cuindixi annus fai, faiant imparis cun tziu miu una dexina de ingias, ormai abarrau cuasi nudda, una ingigedda pitica imparis cun meda medas proprietarius. Aintru aintru de custa ingia teneus apuntu una pariga 'e filaris, cualidadis meda diversas, cumenti est sa produtzioni tipica seuesa, monica in prevalenza e atras cualidadis minoris cumenti sa niedda carta ca est s'autoctonu de su logu. Is binus de seui funt nomenaus. Siat in totu sa Sardegna che in Italia e foras de s'Italia puru. Unu professore chi trabagliat in Casteddu in sa Scola Enologica de Casteddu, ddi narant Sante Cettolini, at circau is calidadis chi furint innoi in bidda, nd'at agatau caliguna e dd'at nominada propriu nera di Seui, sa chi nosu naraus niedda carta, custus binus tramite custu cavalier Caredda chi fut unu de is prus mannus bingiateris chi faiat custu binu, ddi at bendiu. ddu bendiat in Casteddu e at partecipau a a concorsus internatzionalis po sceberai sa sa calidadi 'e su binu e po po biri cali binu fut su meglius de s'espositzioni de s'arratu. E at bintu caligunu premiu a livellus natzionalis. At arribau maladias cun s'arribai de de atrus tipus de innestus e po annus ci funt staus problemas mannus apuntu a capu a is bìngias, si funt spèrdias, si funt amalaidadas e quindi a bellu a bellu sa genti at abbandonau custu tipu 'e trabagliu. De una pariga 'e annus nc'at una crica 'e piciocus chi est cumentzendu, chi est torrendu a cumentzai a tratai custu custu setore si podeus nai e funt torrendi a cumentzai a curai is bìngias bècias, a caliguna dda ponni a nou e a circai 'e fai unu trabagliu in magasinu chi est cussu chi poi portat a bèndiri su binu de una certa calidadi, quindi cun letzionis fatas cun enòlogus, cun espertus de binu chi nos funt donendu una grossa unu unu grandu agiudu po fai custu tipu de atividadi innoi
Eus pigau cust'annu una ingia de de un'amiga 'e famiglia, una ingia meda bella, una de is prus bellas de de seui cumenti positzioni, espositzioni, tipica poita esti Sa ingia propiu seuesa, classica, cun prevalenza de monica cumenti apu nau prima, pagu cannonau, pascali, monica e atras minoris. Una ingia quasi abbandonada, eus circau de recuperai de is principalis lavoratzionis Quindi attenzioni cun sa pudadura e circau de trabagliai chene invadiri su chi fut sa traditzioni classica de cumenti fut trabagliada custa ingia. Non eus stravoltu nudda cumenti si trabagliaiat prima, eus circau de fairi cumenti nos ant cunsigliau anche is propietàrius chi dda teniant prima, quindi eus circau de ascurtai is memòrias de chini chistiat prima sa 'ingia. Una 'ingia in localidadi Lilliu, est sa zona tra Lilliu e Asortu, ania nci funt prus bìngias tuttora Prima sa percentuale vitada fut meda arta, oi est abarrau meda pagu, de milli ettaros seus passaus a binticincu, quindi de su milli ottoxentus, fini milli ottoxentus a oi sa sa produtzioni seuesa est notevolmenti calada, a differenza ad esempiu de sa parti in Sant'Anna Arresi ania is parentis de mamma mia ant poderau is bingias de candu fiant piticus poita mamma m'at sempri contau ca sa 'innenna si faiat de candu fiant piticus, is primas 'innennas mamma ddas at fatas a otu dexi annus, quindi bingias meda meda becias an ingui ca si funt poderadas poita Funt istaus seguramenti agiudaus, facilitaus de custas cantinas mannas, sa possibilidadi de cunferiri agina, poita in Sant'Anna fintzas a su duamilla eus sempri cunferiu in cantina, in is cantinas socialis de sa zona e quindi fintzas is produtoris piticus o is artigianus podiant campai cun is bingias. In Sant'Anna teneus circa dus ettaros, a Seui cun custa ingia chi eus pigau moi erribaus a mesu ettaro. Su binu de Seui est seguramenti unu binu fatu in cuota, poita noi seus a otucentus metrus E su chi si circat immoi est binus cun spicada acididadi, beva meda meda facili, bassa gradatzioni alcolica chi est cussu chi giai in su milli e otucentus, a s'initziu de su milli e noicentus, s'agatat in is documentus ca funt staus recuperaus cun is analisi fatas giai de s'epoca si fut cumprendiu ca innoi ci fut una grossa potenzialidadi. Tocat a tenniri contus ca custus funt binus artigianalis, quindi funt binus cumenti si si zerriant immoi binu naturali. Custu custa cosa de fairi binu in custa maniera po nosu est sa cosa prus importanti poita depis circai de arrispetai su territoriu, depis circai de arrispetai sa materia s'àxina chi ti portas in cantina e depis circai de arrispetai poi su binu chi Ponis in sa tassa, custu ite 'olit nai? 'olit nai ca in bìngia depis trabagliai chene chìmica, chene prodotus sistèmicus, quindi circai de trabagliai cumenti si trabagliaiat prima, non feti po una custioni de de rispetu po chini teniat bìngias prima, ma po una custioni de principiu nostu, est sa cosa in cui cunfidaus nosu Quindi cussu chi feus in cantina est utilizai una minima dose de solforosa e in bingia circaus de trabagliai cun zurfuru, rame e atrus prodotus chi podint essi sa zeolite, su caolinu, argillas, totu cosa naturali. Custu custa maniera de fairi binu est non sciu chi immoi possat essiri una moda, però est una cosa meda ricercada in custu periudu de una bintina de annus a custa parti e su su consumadori est meda attentu a custa cosa. Quindi si circat de bufai meglius, de papai meglius e enotecarius, ristoradoris circant prodotus de produtoris piticus cumenti podeus essiri nosu.

Sa diferèntzia tra sa street band e sa banda Rossini, sa banda Rossini est sa banda traditzionali, sa banda chi nos at fatu nàsciri cumenti strumentistas, sa banda cussa istitutzionali, e sonaus po processionis, po cuncertus, finas po mortus. Sonaus oviamenti musicas de banda, marcetas. Seus o sètzius, mancai in calincunu cuncertu, opuru seus in processioni, cun sa bestimenta eleganti. Sa street band invècias est un'atra, est un'atra cosa Sonaus chene ligiri sa parti, dda depeus imparai a memoria, si dda depeus arregodai. Candu sonaus depeus su propriu momentu baddai. Est una cosa chi a sa genti pragit meda, est una cosa chi Po po cali chi siat sa festa anda beni poita portat allerghia. Sa banda Rossini in Seui nascit in su millinoixentubintidus, est s'associatzioni culturali ca in bidda nce dda fait a fari cosa totu s'annu. In custus centu e dus annus nd'at bistu, at bistu sa 'idda mudai cumenti cumenti pagu atras entidadis. Paris de sa 'idda at mudau cussa puru, issa puru. S'associatzioni est, cumenti associatzioni est fondamentali po sa 'idda poita organizat medas atobius culturalis. E poi fait sa scola, sa scola 'e musica, cussa est segundu mimi est s'orgogliu prus mannu, poita nosu teneus innoi maistus, professionistas e e unu centinaju de allievus chi benint po imparai unu strumentu musicali. In bidda nci at centinajas de personas chi scinti sonai unu strumentu musicali. Nosu naraus ca esti sa idda 'e sa musica. Segundu mimmi est una cosa particolari. Deu non connosciu atras biddas, podint vantai in percentuali tra popolatzioni e strumentistas is nùmerus chi podit fai Seui. Nci at genti chi at incumentzau a sonai candu fut pipia propriu, pipia pipia, cuatru cincu annus. Nci at genti chi at incumentzau a sonai candu fut piciocheddu. Nci at genti chi at incumentzau a sonai a beciu Cumenzai de pipiu tenit certus vantaggius, ca ses mancai cumenti si narat una spugna, nci dda fais a pindigai totu su chi ti 'onant. Però de mannu, candu ses mannu nci dda fais a dda fari cun cuscientzia.
Una de is cosas de is cosas chi funt meda importantis inoi in bidda est su discorsu chi acapiat totu is seuesus a sa musica, de cent'annus prus de cent'annus nc'est una banda chi chi sonat innoi in bidda e chi fait atobiai genti de ogni idadi, de is piciocheddus a genti chi arribbat fina a setant'annus, si chistionat, si progetat Est una cosa chi poderat bia sa 'idda poita candu genti de diversas idadis s'atobiat e cambiant fueddus e modus de pensai nascit cosas noas, de custu sempre acapiau a sa musica, festival, eventus de ogna tipu, masterclass Quindi atobius cun genti 'e foras puru, poita seu circhendu de fari de Seui unu centru acapiau a sa musica chi essit connotu in totu sa Sardegna. Cun custu tipu de progetu nascit de una pariga 'e annus una street band chi est girendu in pratica in totu sa Sardegna e si seus fendu connosciri in dogna festa e in dogna logu 'ania nosi 'olint a sonai. De custu unu festival de musica alternativa chi seus circhendu 'e fari de una dexina 'e annus e ogn'annu portaus artistas e sonadoris meda importantis.

Po custu atobiu puru eus acabau, gràtzias po s'ai sighiu, si torraus a biri sa cida chi enit cun d'unu atobiu nou de boga boxi, chi cumenti sempri si boleis sinnalai eventus, fatus o contus chi pentzai si potzant essi de caballu a ddusus contai, scriei·sì una lìtera a su giassu bogaboxi puntu tv sitzigorru gmail puntu com.